igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu a ka m bụ onye nke gị maazị akachukwu ee anyị jere njem mana anyị anatago anyị ji nnukwu ihe bịa ị ga-ege ntị sonyere anyị ka i nwee ike ịmụta so many things nke mbụ m chọ ka m gwa gị bụ ụzọ esi achọ amamihe na ana igbo ụzọ esi achọ amamihe na ana igbo ị ga-eje na be ndị okenye ị ga-eje meetie ndị okenye dị iche iche n'obodo dị iche iche jụtacha ha ajụjụ ha akọwara gị ka nkụ dị na mba na eghere mba nri because oyibo si before you become wise you must learn from both wise and unwise ị ga-eje mụta ndị okenye anọcha na bụ njụba ajụjụ na-anọ ha nso as a faith cometh by hearing ọ e, akọchara gị ka akụkọ a si wee dịcha ị mata so many things nke ịbụọ bụ visiting ancient sites ancient sites a sị gị na ebe a na mgbe gboo n'ebe a ka ha na-abịa achụ aja na mgbe gboo n'ebe a ka ụmụ nwaanyị na-abịa ayọta nwa na mgbe gboo ha chọọ ịchụ ọwụ ọ bụrụ na ọwụ karịa n'obodo o nwe ihe ha na-akpọ ịchụ ọwụ ha mee ebe a ka ha na-eme ya na mgbe gboo n'ebe a ka a na-agba mgba na mgbe gboo ọ bụrụ na achị ọrụ obodo chọọ ịgbakọ n'ebe a nọkọ jụkene ese ka ihe mere o ji dịcha m ụtọ ahụ onye matacha ihe i nwee ike n'obodo o nwe ihe ọ ga-abụ ọ na-eme n'obodo ị mara ebe nke ọ ga-abịa ichinite aja kwuo okwu ọra niile ege ntị eweta ihe a chọrọ ka eweta ọzọ dịka ibe ya bụ ịghọta spiritual connections within the community maka ihe a dị very very necessary onye mata ya i bidogide ebe ahụ wee pụtawa ọzọ bụ ịmara your connection to your root maka onye na-amado ebe o bido ebe o si bịa ada amado onye ọ bụ ebe a ka ị ga-esi fụ ma reincarnation a na-ekwu ụfọdụ na-asị na ọ dị ka ọ dịrọ na e nwe ihe dị ka ịnọ ụwa na ihe ndị ọzọ matagodi ya mara ebe i si ihe a bụ ọrụ anyị jee mana anyị abatago anyị ji akụkọ wee bịa ọzọ ị ga-eme bụ learning from nature and its environment ị mara mkpụrụ osisi ọbụla na akwụkwọ ọbụla chukwu ke nwere ihe ọ na-arụ and nke ọbụla nwere obodo eji wee mara ya ọ bụrọ ihe niile na-eme side anyị na-eme side unu ọ bụrọ akwụkwọ na mmịmị niile dị side anyị dị side unu e nwe nke dị iche nwezie nke bụ yes general na akwụ dịrị anị igbo anyị ma ukwu ụkwa dịrị anị igbo anyị ma so many things ọzọ dịkwa ka ị bịa ihe eji ama obodo gịnị ka eji mara obodo eji wee sị na nkụ dị na mba na-eghere mba nri ewe ihe eji mara obodo onye obodo ahụ ị na-eje je gaa aka ị na-achọ ịchallenge ị na-achọ imere ihe ị na-achọ ka gị na-emekọ ihe jụkene obodo o si bịa na-eju ese gịnị ka e ji mara obodo a ihe anyị ji bịa dị omimi too much anyị jere anyị fụrụ ihe o so many things anyị rapụrụ ọtụtụ ihe page a since last year ọ nọ na-esheki esheki mana o nwere ozi e ziri anyị and ozi a ka anyị jete wee nata na ọtụtụ ihe anyị je ihe anyị mụta ọ ka nkụ mana ugbu a nkụzi anyị kịta na nkụzi anyị mgbe mbụ ama mgbe obi ọsọ anyị ga-ebido ya n'isi ka ị na-esonyere otu ị ga-esi wee na-aghọta ya o nwee onye ma ọ na-adị gị mma ka ọ mụta ka omenala be anyị dị ka mmadụ si kwesị ibi ndụ ya gwa ya ka ọ bịa sonyere page a anyị eluzigo kwesị how many followers ndị na-enwerọ ndidi mana ama m ata ha ụta maka na ha mara ihe anyị nọ na ya akụkọ ka nkụ anyị ji nnukwu ihe wee bịa ihe ọma ị ga-emere anyị bụ ị na-esonyere anyị tụsawa ozi anyị a maka na anyị ebidogo ka anyị kọwawa ya ihe ndị a niile ka anyị ga-akọwachara gị ma naanị nkwa m na-ekwe gị bụ na i sonyere anyị mgbe na-adịghị anya brain gị ga-emepe and ofu ihe ị ga-eme achieve bụ na ị ga-akwụsị condemn faith mmadụ i nweghị ike ịpụtazi sị na onye na-eje ụka na-ada iberibe ị ma apụta sị na onye na-eme omenala na-ada iberibe kama ihe ọ ga-eme gị bụ imepe anya ị mụta side ị mụta side ị fụ na ị ga-adị iche adị na ị ga-adị ike dị ukwuu a ka m bụ onye nke gị maazị ya kacha wee na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma mata na ka onye si eme ka e kwesị akpa ya i zisago ozi a zisaa ya ka ndị ọzọ jee nụ ya ka anyị gaba n'ihu